alisilamɛw an bɛ setigi ala fo k'a tanu segin k'a wale ɲuman dɔn ala min sɔnna wulada nɔrɔmaba in na k'an sigi nin bonyaba in kɛnɛ kan an y'a ɲini alahu fɛ an sigira hɛrɛ la yarabi ala k'an bɛɛ wuli hɛrɛ la ala ka an sago di an ma a silamɛya tiɲɛ ala k'a dɛmɛ k'an yɛrɛw kɛ a dɛmɛbaga ɲuman ye cɛ i dɛmɛni tɛ ɲɛ ni se o se tɛ ala k'a bɛɛ dafa an na a ŋaniya ɲumanw ala k'u dafa an na a cɛsiri n'a faamu n'a jija n'a jogo ɲumanw yarabi ala k'u dafa an na ala k'o k'an ye kira bonya kama sigiba in hɔrɔma kosɔn sɔli ala rasuli alasi nabɔli an bɛ hadaraba bɛɛ fo dan foyi tɛ foli min na k'a ɲini ala fɛ ala ka sigili sara k'an bɛɛ alijinɛ ye ala k'o k'an ye kira bonya kama sɔli ala la sɔli o la sabu min b'an ka sigi la yan wulada in na o de ye fatimatu zahara an ba fatima alaiha salam ale ka anniversaire o hukumu kɔnɔna de don lase ni n ma fili surɔ an bɔra ka surɔ sigi ɲɛnamaya an ye rendez-vous di wulada in na k'a fɔ an ka ɲɔgɔn sɔrɔ yan wulada in na Fatumata an ba fatimatu zahara alaiha salam ale ka bangeli nisɔndiya dugawu kuncɛ kɛnɛ kan wala lasi n'a jira ala ye nin y'an y'o kɛnɛ de kan o la an bɛ hadaraba bɛɛ fo k'a ɲini ala fɛ ala ka kɛ fatumata zaraw yɛrɛ bonya n'a hɔrɔma kama a ka an bɛɛ lajɛlen hamiw dilan ni ala sɔnna a ma an bɛ dakuruɲɛ fila fɔ dɔrɔn an b'a kuntala surunya komi su in na fana o bɛ bɛn an ka dadala sigi ma o la an tɛna wulada in na ta janya an bɛ hadaraba bɛɛ de fo dɔrɔn a k'a dɔn k'a fɔ ala ye aw kɛrɛnkɛrɛn ni fɛnba ye ni aw hadarali ye nin wulada in na kɛnɛ kan n'o ye fatumatu zaraw ka anniversaire dugawu kuncɛ kɛnɛ ye sabu laseli wulada in na an bɛna an hamiw jira ala la a ka an hamiw dilan fatumatu zaraw bonya n'a hɔrɔma kama zaraw min n'a yirala ala la ala bɛ sɔn sabu zaraw yɛrɛ y'a kɛ ala ye k'a to ala ye wa a sɔnna ala ye fana a fa kun ye ala ka kira ye kisi ni nɛɛma b'a ma a sɔnna ka to a fa in kɔ k'a dɛmɛ ala ka diinɛ baara la k'a yɛrɛ kolo ka bɔ wale jugu bɛɛ lajɛlen na wa zaraw n'u yɛrɛ tɛ se ka ala ko ta o a ma sɔn a ma se ne k'a f'i ye ko zaraw jogo kun ka sanu sabu ala ye layidu ta olu de kan ko innama yuridu llahu liyuzhiba ankum ahlul bait ankum rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira a ko mamadu i somɔgɔ ninnu ne ala yɛrɛ y'a laɲini k'u saniya saniya yɛrɛ yɛrɛ la saniya min tɛ tɔ to nɔgɔ ra k'u saniya ka bɔ nɔgɔ bɛɛ la o la o layidu tara olu de ye o la a bɛ o bɛ fɔ mɔgɔ minnu ma olu yɛrɛ de tɛ se ka ala ko ta u tɛ se k'a kɛ fiyewu aa e ni ne bɛ se ka fili ka ala ko ta mɛ olu munna ala ye nin kɛ kira n'a bɔnna ninnu ye n'o ye ahalulu kisa ye munna parce que olu de ye exemple ye min kan ka ladege i n'a fɔ ala kira ka kira kisi ni nɛɛma b'a ma

ka da lahara jɔ don na tiɲɛ n'o tɛ n'i ma da ala la i dalen tɛ lahara jɔ don na na ala kan t'i ma tiɲɛ ala dannayabaw ah mɔgɔ minnu limaniya ka da ala la Naamu. ka da lahara jɔ don na Ahan. olu le ka kan ka ala ka kira de lagɛ k'a ladege k'a kɛ misali ɲuman ye tiɲɛ aa silamɛya tɔgɔ gansan tali tɛ dɛ la ayi nka an bɛ ala ka kira lagɛ k'a ladege ah ɛ lasini ne ni e nana sɔrɔ ala ka kira fatura o kisi ni nɛɛma b'a ma salim o la an bɛ ala ka kira lajɛ k'a ladege cogo di lasini o yɔrɔ ma jan n'i ye kuranɛ lajɛ dɔrɔn i bɛ ala ka kira ye kisi ni nɛɛma b'a ma sabu u y'an ba fatimatu ɲininka Eh, a tɔgɔ di an ba ayisa ɲininka ala ka diɲɛ b'a ma ale tun ye ala ka kira an ba ala ka kira furumuso dɔ ye u y'a ɲininka ko mamadu jogo tun ye jumɛn ye a balola mun de kan a fatura jumɛn kan a ye ɲininkalikɛbaw ɲininka a ko ne ko aw bɛ kuranɛ kalan de yan a ko awɔ k'an bɛ kuranɛ kalan a ko muhamadu jogo tun ye kuranɛ de ye aa o la o kɔrɔ b'a yira ala ye fɛn o fɛn haramuya kuranɛ kɔnɔ muhamadu ma surunya o la kuma tɛ k'o kɛ a ye fɛn o fɛn wajibiya an kan kuranɛ kɔnɔ muhamadu y'o bɛɛ kɛ k'a dafa tɛku aa o la ala dun ko muhamadu y'an ye ladege fɛn cɛ ɲuman ye o la an kan ka tugu ala ka kira in de la k'a ladege jogo ɲuman na mɛ a kɛra kɔntɛri ye bi anw bi silamɛw ɔhɔn, an ye kira ladege yecogo de la ɔhɔn. forokiya jɛ ni Naam, jalamugu tiɲɛ, ani mugu n'o jan tiɲɛ, a banna ɔhɔn. lasini o tɛ fɛn ɲɛ ne ni e ye o La, han n'i ka kulusi tigɛ walima i y'a janya ɔhɔn, a n'a ma digi i gɛnɛnkala la ɛseke o fɛn bɛ se ne ma la, mɛ ne muso to n bolo lasini ɔhɔn. kana n denmuso jɛnɛya Naam, a n'i y'o kɛ o de bɛ hɛrɛ se ne ma o la an kan ka ala ka kira ladege a jogo de la wa mamadu yɛrɛ cira de ka na jogow dafali kama lasini dɔ la u ye ala ka kira ɲininka kisi ni nɛɛma b'a ma ko mamadu ni lahara jɔ don ni alijinɛ den kɛra maa kɛmɛ e b'a faamu cogo min na ko a fanba don kun ye jumɛn ye alijinɛ kɔnɔ hali n'e de kun ye ala ka kira ye kisi nɛɛma b'a ma an kun kan ka nin ɲininkali in kɛ o bɛ e ka taga saba in kun tɛ alijinɛ ɲini de ye aa o la an kan ka ɲininkali kɛ jumɛn yɛrɛ bɛ mɔgɔ don alijinɛ na ka caya an k'o mɛn dakuruɲɛ damadɔ la dɔrɔn k'o minɛ ka baara kɛ n'a ye silamɛya kuma ma ca o aa u ye ala ka kira ɲininka ala ka kira ko alijinɛden fanba donkun alijinɛ na lahara jɔ don a ko ɛ takuwala wa husnul kuluki aa a ko ala ɲɛ siranyɛ ani jogo ɲumanya ko ni alijinɛden kɛra maa kɛmɛ ye bi kɔnɔntɔn ni kɔnɔntɔn donkun o bɛ se ka k'o de ye aa o rɔ lasini siran ala ɲɛ i jija ala ɲɛ siranya ka y'i la wa ni ala ɲɛ siranya yer'i la ala ka kira ko ten atakuwa hahuna ala ɲɛ siranya bɛ jɔn dusukun de la mɛ n'a yer'i dusukun na dun n bɛ to k'a f'i ye siɲɛ caman mɔgɔ minnu kunnagoyara olu fana bɛ nin yɔrɔnin kɛ kunnagoya kuma ta cogo ye o ye jumɛn ye ko i ko baara in tɛ ko dusukun de don kan'i yɛrɛ nɛgɛn dɛ dusukun don tiɲɛ don mɛ f'e k'a dɔn lasini min bɛ dusukun na dɛ o de bɛ y'i ka baara la wulibali don dɛ baara bɛɛ ŋaniya bɛ siri dusukun de la n'e ma se ka cɛsiri a fɔra e ka sutura ta a ɲɛ kan ne ba den wa a fɔra e ka dangadenya dabila e ma sɔn k'o kɛ k'i biri seri dɔrɔn na ko dusukun de don dangadenya de b'i dusukun na o de y'a to i kɛra dangaden ye jahili musow bɔcogo jahiliya de b'e dusukun na o de y'a to i dɛsɛra ka sutura ta a ɲɛ kan n'o tɛ ni limaniya b'i dusukun na ala de y'a wajibi e kan kuranɛ kɔnɔ k'i k'i sutura ka bɔ walicɛw ka yeli ma wala ni ala danaya b'i dusukun na i n'a kɛ ala ta ye o la tiɲɛ don kuna sadi kuna k'u bɛ to ka kuma minnu fɔ ko ko dusukun de don tiɲɛ don mɛ a farala kan ko dusukun ani baara ala ko ten a ko ne tɛ filɛli kɛ ka taa aw dan cogo ma lasini i parelen don bazɛn risi b'i ra i ka dulokiba a ka bon mɛtiri bi wɔɔrɔ de don walima i cɛ ka ɲi i nunkala ka jan i finnen don i jɛlen don walima i yɛrɛ cɛ ka jugu i n'a fɔ filamuso dɔ ala ko k'ale t'o lajɛ ayi ale bɛ filɛ ka taa jumɛn ma aw dusukun an'aw ka baara aa lasi filan filaw ni fila ka bɛ cɛ jugu ale de bɛ cɛ jugu ni siya bɛɛ o wulibali tɛ ala k'a ɲaga d'a ma o la o la ala ala bɛ dusukun de lajɛ o la min bɛ dusukun na dɛ o de bɛ y'i ka baara la ni silamɛya tana kɛli n'o de yer'i ka baara la a dɔn o de bɛ dusukun na wa ala b'i minɛ n'o de ye o la an k'an jija fɛn in bɛɛ bɛ dusukun de kɔnɔ i y'i lasini i janto i dusukun na Ahan. i jija dusukun ka saniya Tiɲɛ. n bɛ to ka nin yɛrɛ jagasere da Naa. walayi nin yɔrɔ bɛ silamɛ caman mago sa lahara jɔ don Tiɲɛ. ko ala k'an dusukun saniya Amin. n'o tɛ aa lasini Ahan. caman bɛ misiri kɔnɔ ka seli Naa. caman bɛ ala ko baara la Ahan. a cɛ sirilen don ala ko baara la Naa. mɛ lasini ale mago sa yɔrɔ bɛna kɛ jumɛn ye Ahan. a dusukun min kun b'a dusukun na Tiɲɛ. foyi kun fa a dusukun kun falen tɛ foyi la Ahan. fo kɔniya hasiriya n tɛ mɔgɔ ka hɛrɛ fɛ n tɛ waliden fɛ k'a sɔrɔ silamɛya tɔgɔ b'e ra kuma na i y'i cɛsiri fo ka taa s'a dan na mɛ dusukun man ɲi o la an ka janto dusukun na dɛ dusukun de c'est à dire adamaden ka fɛn bɛɛ ye o de y'i ka mɔtɛri ye i ka baara bɛɛ mɔtɛri ye dusukun de wa hali i ka alako baara a ka se ka nafa ɲɛ e ye a sirilen bɛ dusukun de la

a jɔyɔrɔ mana bonya cogo o cogo k'i tɛ nin yɔrɔ sɔrɔ a la f'i ye baara min kɛ ala ah. yɛrɛ jati ɲɛda kama ah. wa ko n'i y'a kɛ ala ɲɛ c'est à dire ala ɲɛda kama ah. a baara in bonyana c'est à dire a mana dɔgɔya o walima a bonyana o n'a y'a sɔrɔ e ŋaniya kun ye ala de ye o ala ko ŋaniya de bɛ dusukun na aa lasini ko ale ala bɛn'i sɔn fo k'i wasa o la n bɛ nin jagasere da siɲɛ caman ɔhɔ walayi ko k'a ho in tɛ Tiɲɛ. mɛ i jija Non. motɛri ka se ka kɛnɛya ɔhɔ ne b'a f'i ye lasini moto motɛri c'est à dire moto fanga t'a motɛri de ya Tiɲɛ. wa adamaden fana i ka baara bɛɛ fanga y'i dusukun de ye. tiɲɛ e ala ni dusukun ma saniya i man ɲi ɔhɔ wala i ka baw tununna non ɛ lasini a bɛ kɛnɛ kan o ɔhɔ i y'a dɔn kafiriw ni silamɛya yɛrɛ fɛn bɛɛ bɛnn'a kan Ɔhɔn. k'a fɔ ko ni muso muɲuna ka sabali furu la Ɔn, k'a denw bɛ barika tiɲɛ. o tɛ tiɲɛ ye Ɔhɔn. mɛ i bɛ muso dɔw ye Ɔn. u ɲanina furu la Ɔhɔn. u cɛ ye kabako bɛɛ da u kan Ɔn. mɛ u muɲuna ka sabali dɛ Ɔn. mɛ i bɛn'a ye a denw si tɛna don da la a Tiɲɛ. denw bɛɛ bɛna kɛ jugu sago ye Ɔhɔn. aa mɔgɔw bɛ kamanagan Ɔn, a fɔra ko ni muso muɲuna ka sabali furu la Ɔhɔn. k'a denw na barika a denw na k'a sago ye tiɲɛ. u t'o fɔ yan de ko n'i ma cɛ tɔnɔ dun k'i bɛ den tɔnɔ dun tiɲɛ de don mɛ aa ni muso min sabalila furu la k'a sɔrɔ e dusukun man ɲi aa lasini min fɔra e m'a dafa dɛ o ra mɔgɔw de bɛ kabakoya mɛ tiɲɛ yɛrɛ la ala min bɛ gundow dɔn ala b'a kalama sabu muso in kun sabalilen don a cɛ kɔrɔ mɛ ŋaniya jugu de kun b'a la a kun tɛ waliden fɛ wa hali a kun t'a cɛ fɛ ŋaniya min kun b'a dusukun na dɔrɔn Naam. a cɛ ta ka tiɲɛ o dɔrɔn de kun b'a dusukun na Tiɲɛ. ɛseke o sabali bɛ nafa ɲa Naam. lasini alako fana baara bɛ ten de Ɔhɔn. i jija n'i bɛ alako baara min kɛ Ɔhɔn. i k'a kɛ ni kɔnɔnajɛya dafalen ye Tiɲɛ. a bɛ f'o ma ko ɛl ikilas Ɔhɔn. ee kɔnɔnajɛya o jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ Tiɲɛ. c'est à dire ninnu bɛɛ sirilen don dusukun de la Tiɲɛ. alako mɔgɔw caman halaki yɔrɔ ye yan yɔrɔw de ye Ɔhɔn. an bɛ kuma yan yɔrɔ kan kosɛbɛ aw ye kɛrɛnkɛrɛnya la shamsi dini tɔndenw Ɔhɔn. kalanbolo basita kɔnɛ kalandenw Naam. aw minnu y'aw ni di diinɛ dɛmɛli kama Ɔhɔn. aw minnu bɛ k'aw cɛsiri k'aw seko ninnu kɛ ala ka diinɛ dɛmɛli fɛ Naam. i ye lasini b'aw ma ni kɔnɔnajɛya ye Tiɲɛ. ala ka diinɛ na Ɔhɔn. a y'aw kɔnɔnajɛya Ɔhɔn. ee ni kɔnɔjɛya y'i jɛ wala i ka baw tunna foyi tɛ ɲa bilen i mana cɛsiri cogo o cogo ni kɔnɔjɛya y'i ka baara jɛ o y'a bannen wala aw jija kɔnɔjɛya ka k'aw la a bɛ baara fɛn fɛn kɛ a k'a sɔrɔ aw ŋaniya ye ala de ye yɛrɛ yira ŋaniya tɛ aw la mɔgɔw k'an tɔgɔ fɔ mɔgɔw k'a fɔ n bɛ tan n bɛ tan a k'a sɔrɔ o ŋaniya tɛ aw dusukun na f'a k'a sɔrɔ ala de b'aw dusukun na a jaati karamɔgɔ k'a fɔ ne bɛ tan n bɛ tan la a k'a sɔrɔ ala yɛrɛ ala min ɲɛ b'i ra gundo ani bange ra lasini a taara se hakɛ dɔ ra ala ko la takuzuhu sinatun wala naumun a kɔrɔ ye jumɛn ye ko ne ala tɛ jinkɔ kuma tɛ ka sunɔgɔ a bɔr'o la ala ko inalaha alimun bizati suduri min b'aw dusukun na dɛ ni kɔnɔnajɛya don ne ala b'a dɔn ni kɔnɔnajuguya fana don ne ala b'a dɔn o la i jija i yɛrɛ la dɛ ala ko ten kuranɛ kɔnɔ a ko ne ma aw yamaruya ni foyi ye wa ma umiru illa liya'budullaha Ah. mukilisina Naam. mukilisina tiɲɛ ah ne ma aw yamaru ni foyi ye f'aw k'a ka ala bato kɛ ni kɔnɔna jɛya ye Tiɲɛ. kɔnɔna jɛya ye ah o de y'an yamaruya n'o dɔrɔn de ye naam o la e seko ye fitinin min ye Ɔhɔn. i jija hali ni cɛsiriba t'i ra i jija a baara kɛtɔ a ka kɛ ni kɔnɔnajɛya ye Tiɲɛ. o de bɛ ɲini i fɛ Ɔhɔn. o la yɛrɛ bi ala k'a faamu cogo ɲuman d'an ma Amin. sɔli ala la sɔli Amin. o la ala ka kira ko ala ɲɛsiranɲɛ ani jogo ɲumanya Ɔhɔn. o la ala ɲɛsiranɲɛ bɛ dusukun de la Ɔhɔn. ni ala ɲɛsiranɲɛ kɛr'e dusukun na Ɔhɔn. e bɛ kɔnɔnajɛya bila i ka baara la Tiɲɛ. ni ala ɲɛsiranɲɛ kɛr'e dusukun na Ɔhɔn. i ka baara ninnu bɛɛ kɛtɔ i b'i ŋaniya kɛ ala ye Tiɲɛ. aa mɛ a ye mun fara a kan Ɔhɔn. a ko wa husnul kuluki Ɔn. ani jogo ɲumanya Tiɲɛ. jogo ɲumanya Ɔhɔn. aa lasini n'an y'a yɔrɔ lajɛ o de binna ka bɔ silamɛya kɔnɔ Tiɲɛ. o de y'an se nin kankun kan Ɔhɔn. ɛ silamɛw silamɛya ye jogo ɲumanya ye bila La. aa n'i bɛ seli ka ban o t'a bannen ye Tiɲɛ. lasini a dɔn o de ye nkalonfin ye Tiɲɛ. aa an b'a fɛ k'o de kɛlɛ ka bɔ yen Ɔn. ka seli dama Ɔhɔn. i birilen b'an fɛ misiri kɔnɔ Ɔhɔn. k'a sɔrɔ i tɛ misiriden ye silamɛya jogo t'i la ɛ lasini n'e kɛra o ye i bɛ silamɛya tɔgɔ tiɲɛ i nɔfɛ o tiɲɛ welebali tɛ ɔhɔn, n'i y'a ye silamɛya tɔgɔ tiɲɛna bi ɔhɔn, n'i k'i ye silamɛ ye bɛɛ tigɛlen don silamɛw la ɔhɔn, a sababu bɔra jɔnw na silamɛ jogojugu minnu bɛ silamɛya kɔnɔ ɔhɔn, kumaw na karamɔgɔ jogojugu minnu bɛ silamɛya kɔnɔ ɔhɔn, n'u bɛ to k'u dɛndɛn ɔhɔn, aa, u ka kalandenw nɔfɛ ɔhɔn, aa, a n'a ka kalandenw bɛ ɲɔgɔn fɛ aa olu de kɛnɛ ka silamɛya tɔgɔ tiɲɛ o an ka janto an yɛrɛ la dɛ an ka kɛ sababu ye ka diinɛ in tɔgɔ jɛya mɛ an kana kɛ sababu ye ka diinɛ in tɔgɔ nɔgɔ n'i kɛra silamɛ ye ka ban o ye ala ka danaya dɔ de ye diinɛ danaya dɔ de don min kalifalen i la i jija i ka se k'a jɔ c'est-à-dire a danaya dafa quoi ee ala k'i kɛrɛnkɛrɛn k'i kɛ silamɛ ye o ye bonyaba ye koyi parce que n'i ɲɛ b'i ɲɔgɔn caman na ni nafolo nafolo b'u kun ka tɛmɛ i kan ni cɛɲɛ o cɛ ka ɲi ka tɛmɛ i kan ni fanga o fanga b'u la ka tɛmɛ i kan mɛ o n'a ta bɛɛ mɔgɔw kɛ ka nimaniya sɔrɔ dɛ mɛ ala y'e jasilen de kɛrɛnkɛrɛn ka silamɛya ka nimaniya d'i ma o i jija sisan i ka kɛ mɔgɔ ye min bɛ diinɛ in tɔgɔ jɛya ka kɛ silamɛ ɲuman ye lasini e ne kelen kelen bɛɛ kan k'a yɛrɛ ɲininka jɔda jumɛn bɛ ne bolo ne kan ka min fa diinɛ na sabu ne yera yɔrɔ o yɔrɔ tant que ne kɔni ye silamɛ ye ne yera yɔrɔ o yɔrɔ ne bɛ représenter ni diinɛ dɔ de ye o diinɛ ye jumɛn ye o ye kabakolo in danbaa ala ka diinɛ de ye a ye min bila ka na dugukolo kan dugukolo in saniyali kama aa n'o tɔgɔ yer'e la e kɛra o représentant ye e yera yɔrɔ o yɔrɔ Naam. i kan k'i janto i yɛrɛ la dɛ Tiɲɛ. e man ka sɔn fiyewu o diinɛ sanumanba in o tɔgɔ ka nɔgɔ ni e ka lahalaya jugu ye Tiɲɛ. k'a sabu k'i ka jogo juguya ye Ahan. o la an k'an janto an yɛrɛ la tuma dɔ la fɛn dɔw bɛ yen hali n'i m'a dabila i yɛrɛ kama Naam. mɛ a kɔlɔlɔ a tɔgɔ tiɲɛ kɔlɔlɔ bɛ min las'i ma Ahan. a man nɔgɔn dɛ Tiɲɛ. a man nɔgɔn o la an bɛ nin jagasiri da silamɛw ye minnu ka silamɛya kun ye lahara ɲini ye Ɔhɔn. lasini min fana ye ko in ko in kuma caya Naam. ee caman ka silamɛya kun tɛ lahara ɲini ye Tiɲɛ. tar'i m'a faamu Faamuya. caman ka silamɛya kun ye dɔrɔn Ɔhɔn. a kana fɔ ko ne fana t'a la Tiɲɛ. o la olu fana bɛ don ka fara jama kan ten Ɔhɔn. a ka fɔ ko n fana b'a la Tiɲɛ. ee o t'a kɛcogo ye koyi Naam. est-ce o y'a kɛcogo ye Ayi. o la n b'a ɲin'an fɛ dɔrɔn n'an bɛ don silamɛya in na Ɔhɔn. an ka don a la ala ɲini de kama n'i donn'a la ala ɲini kama e ka kuma tɛ caya ala y'i yamaruya fɛn fɛn na e na k'o kɛbaa ye ala y'i bali ka bɔ fɛn o fɛn na e n'i yɔrɔ majanya ka bɔ olu la o la n'i donna surtout jama ɲini kɔni kama aa e ta bɛ kɛ mɔgɔw ɲɛkɔrɔ baara de ye kɛ aa ni mɔgɔ tɛ yɔrɔ min na e tɛ baara ɲuman kɛ o de y'a to ala kira ka hadisa dɔ bɛ yen lasini n hakili jigin hadisa in na a bɛ n jatigɛ kosɛbɛ walayi Ɔn, ee diinɛ dɛmɛbagaw ɔn, n bɛna ala kira ka nin hadisa in fɔ aw ye ɔn, a k'a janto aw yɛrɛ la ɔn. sabu a fanba ye aw de ye Tiɲɛ. ala kira ko kisi ni nɛɛma b'a ma Sɔli. a ko lahara jɔ don Ɔn, ko jamakulu dɔw bɛna na lahara jɔ kɛnɛ kan ɔn, i b'a sɔrɔ u ka baraji bonya a bɛ kɔnɔ fɔ lase nin i n'a fɔ kuluba kulu in i y'a dɔn o ye bonya dan ye dɛ u ka baraji bɛ k'u nɔfɛ ten de komi k'u bɛ se lahara jɔ kɛnɛ kan dɔrɔn kiiri tigɛ yɔrɔ la mizani peze yɔrɔ la dɔrɔn c'est-à-dire ko baara ɲuman in bɛɛ bɛ fiyɛ ka taa i n'a fɔ fiɲɛ bilen aa aa n'o kɛra u bɛ kamana gan wala ɲininkali kɛra ala ka kira ye ɲininkali kɛ u ko k'o ye mɔgɔ sugu o mɔgɔ sugu jumɛnw ye ee hadisi sadi fɔcogo wɛrɛ la ala ka kira b'a fɔ ko jamakulu dɔw bɛ yen ayi ala kira b'a kɛrɛnkɛrɛn o hadisa in na dɛ ko ale yɛrɛ ka sahabaw la ale dɔnbagaw yɛrɛ la i b'a dɔn ala kira ka sahabaw hakili halakila yɔrɔ min na kuma tɛ ne ni e ma